an bɛ foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn connectelen bɛ i ka tele kan votre web tv an bɛ aw fo an b'a fɔ ko wulada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka émission kɛnɛ kan tuguni ala ka jɛ n'an b'a fɔ ko à la rencontre des associations wulada in na an ni association mun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile an n'olu de don bi ka u ka baro kɛ u ka baara kɛtaw kan mais sani an b'an da don baro la an bɛ kuma d'u ma u b'u présenter wulada in na an ni e, association in présidente ani a chargé de la jeunesse olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ u b'u yɛrɛ présenter ensuite an bɛ sɔrɔ ka an da don an ka association baro la sani an ka taga ɲɛfɛ n b'a daminɛ présidente la ale b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye ale ye an ba ye muso cɛsirilen don donc a b'an bolokɔrɔ wulada in na ka baro kɛ an fɛ ani ka se ka conseil d'an ma an bɛ se k'an yɛrɛ situer cogo min na la présidente hmm.
ok aw ni wula an lajɛlibagaw ne tɔgɔ madame Traoré Assitan Traoré ne ye commissaire divisionnaire de police ye ɛɛ polisiw yɛrɛ fɛ yen n bɛ baara kɛ centre social one stop center n y'o directrice ye mais nin association in kɔnɔ n y'o présidente ye euh, association min tɔgɔ ko tox la la l'association contre la toxicomanie féminine et juvénile n'a bɛ fɔ a bamanankan na ko hakili euh, musow ani denmisɛnninw olu ka hakili ɲagami tali o kɛlɛli association n y'o présidente ye.
ok aw bɔra k'a ka présentation ye sisan nɔ maintenant an b'an gɛrɛ e, cɛ mun fana bɛ an bolo kɔrɔ donc ale fana b'i présenter ensuite an bɛ continuer

ok an yɛrɛ bɛ aw fo aw nali la an ka plateau sanfɛ an bɛ foli belebeleba di an yɛrɛ ba ma mm. a ka déplacement na ka na an ka plateau sanfɛ ani a kɛlen don ka nin waleya ɲuman minnu ta k'a ɲɛsin denmisɛnninakaw ma ani musow ni minnu fana bɛ yen n'olu si ma kɔrɔbaya kosɛbɛ nin bɛ olu bɛɛ intéresser a kɛlen don ka nin waleya ɲuman mun ta k'a ɲɛsin ma an b'i fɔ kosɛbɛ tanti i ka cɛsiri la ok maintenant i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min an bɛ continuer ni an ka émission kɔnɔna ye sisan nɔ an bɛ émission kɛnɛ kan n'an b'a fɔ ko à la rencontre des associations wulada in na an ni association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile an n'olu de don a présidente n'o ye madame Tarawele Asitan Tarawele ani a chargé de la jeunesse n'o ye Abdul Karim Kone ye an n'olu de don bi an bɛna baro kɛ u ka association tagabolo kan maintenant n bɛna an ka ɲininkali fɔlɔ n b'a adresser tanti la tanti mm, ee, an ko ko ee, association de lutte contre la toxicomanie ne bɛ fɛ i k'i da don toxicomanie na k'a expliquer an filɛbagaw ye pour que u bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogoya mun na. ok o ɲininkali diyara n ye ɛɛ toxicomanie yɛrɛ ye jumɛn ye n'i ye toxicomanie yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ eh, mot fila de b'a kɔnɔ mhm. toxico ani mania donc n'i ye toxico lajɛ eh, i b'a ye k'a fɔ eh, fɛn fɛn mm. n'a bɛ se ka kɛ ni a ko pɔsɔni mhm. n'a bɛ se ka mɔgɔninfin ka kɛnɛya mhm. k'o tiɲɛ k'i joli tiɲɛ ka n'u b'a fɔ ko ka intoxiquer ya donc o de ye toxicomanie ye fɛn fɛn bɛ se k'i tiɲɛ ka mɔgɔninfin tɔɔrɔ ka fiɲɛ bila i la o de ye toxicomanie o de ye toxi toxico ye maintenant n'i ye mania ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ i b'a a bɛ f'o ma ko folie la folie n'o ye ka fa ka fa bila i la o kɔrɔ de ye n'i y'a fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn n'i b'a ta n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fa bila i la k'i bɔ i cogoya la ka tila k'i kɛ fatɔ ye o de ye toxicomanie ye donc ni an y'a fɔ k'an b'a fɔ k'a nɔgɔya dɔɔni bamanankan la mɔgɔ k'a faamuya o kɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ i bɛ fɛn fɛn ta fɛn min n'i y'a ta taali ɲɛfɛ n'a bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ n'a fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ i taabolo n'o tɛ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye tuguni k'a kɛ n'a fɔ dépendance ka c'est-à-dire i b'i siri fɛn in na ni fɛn in yɛrɛ tɛ e tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye tuguni o de ye toxicomanie ye bamanankan na ok o faamuyara halisa an bɛ continuer ni an ka ɲininkali ye maintenant san hakilina jumɛn de nana i la ka ni association in sigi sen kan ka tila k'a kɛ lutte contre la toxicomanie féminine o tara a dama ka tila ka juvénile fana fara a kan tuguni hakilina jumɛn de nana n'a ye ok vraiment ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ mhm. euh, parce que ni i y'a ye an ma dan toxicomanie dɔrɔn ma mhm. parce que bɛɛ bɛ se ka kɛ toxicomanie ye bɛɛ bɛ se ka furakisɛ ninnu ta kojuguya kɛ mhm. mais an y'a sɛbɛnciya ka pereperela tigɛ n ko toxicomanie féminine n'i y'o lajɛ bamanankan na i b'a ye k'a fɔ o ye muso féminin musow ka hakili ɲagami taliko juguya o kɛlɛli ani ni juvénile ta k'a la i b'a ye jeune ani denmisɛnninw u b'a fɔ sifinlakaw olu fana ka dɔrɔgu tako juguya donc kɛlɛ in b'o de kan kosɛbɛ Eh, hakilina in nana cogo di mhm. eh, komi n y'a fɔ n ka présentation na mhm. ne yɛrɛ ye commissaire de police ye n ye baara kɛ cakɛda dɔ le la mhm. o cakɛda in kun bɛ dɔrɔku kɛlɛ eh, n'a bɛ eh, bi bi na o formation in kɔnɔ eh, ka minnu bɛ dɔrɔku ta eh, k'u minɛ ka taa n'u ye kaso la n y'a ye k'a fɔ o t'a fura ye. o tɛ o tɛ a solution ye. Oui. Eh, parce que eh, an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ mm -hmm. eh, bi bi na dɔrɔgu bɛ sɔrɔ kaso yɛrɛ kɔnɔ mm -hmm. nɔgɔya la mm -hmm. ka tɛmɛ bɔlɔn kɔnɔna kan oui. n'i ye denmisɛnnin minɛ n'a bɛ dɔrɔgu ta mm -hmm. ka taa n'a ye kaso kɔnɔ mm -hmm. a b'a tɔ juguya de ne ye formation caman kɛ hali amerikanw fɛ yen tubabuw fɛ yen olu kɛlen don ka fɛn caman sigi sen kan n'u b'a fɔ fɛn minnu ma ko ko prise en charge mhm. c'est à dire ka dɛmɛ don mhm. eh, o denmisɛnninakaw ma mhm. mais ne y'a ye mali kɔnɔ o ti kɛ mali kɔnɔ u bɛ denmisɛnninaka ninnu minɛ minnu donna dɔrɔgu la ka taa n'u ye kaso kɔnɔ ou bien u b'u neni u b'u buruja u b'u gɛn donc n ka san wolonfila in kɔnɔ n yɛrɛ ye denmisɛnninaka dɔw fana minɛ ka taa n'u ye kaso la a daminɛ o y'a sɔrɔ n m'a dɔn mais depuis n y'a ye k'a fɔ kaso t'a fura ye n ye n sigi ka hakili jagabɔ kaso t'a fura ye u dun bɛ ka taa n'u ye kaso la ani fana ni denmisɛnninw donna dɔrɔgu la i b'a ye k'a fɔ bangebagaw b'u gɛn k'u labɔ so kɔnɔ o fana t'a fura ye société yɛrɛ bɛ ban u la société fana bɛ ban u la o si t'a fura ye o bɛɛ de b'a juguya parce que mɔgɔ minnu don banabaatɔw de don n'i donna n'a kɛra i kɛra toxicomanie yɛrɛ dɔw tubabuw yɛrɛ ye toxicomanie bila bi u b'a fɔ ko addiction ka don fɛn na fɛn mun i donna a la i diya la mais i tɛ se ka bɔ a la i diya la donc u ni dɛmɛ de ka kan donc o de y'a to ne n sigi ka hakili jagabɔ n ko vraiment komi polisi ka baara tɛ minɛni dɔrɔn ye ka don kaso la polisi ka baara dɔ fana ye ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔw kunnafoniya ka éducation kɛ ka mɔgɔw bɔ sira jugu kan n ko est ce que ne man kan ka association dɔ sigi sen kan mun b'a to n bɛ se ka dɛmɛ don nin denmisɛnninlakaw ma mhm. ani nin musolakaw ma mhm. ani fɛn dɔ fana ye n bila nin association in sigili la parce que eh, 2012 mhm. musow ka promotion eh, musow ka ministère olu ye enquête dɔ kɛ enquête in y'a yira k'a fɔ n'i ye sifilakaw ta kɛmɛ o kɛmɛ eh, bi wolonfila ni duuru n'u b'a f'a ma ko 75 pourcent minnu si ma san tan ni seegin sɔrɔ olu bɛɛ bɛ dɔrɔgu ta mali kɔnɔ yan bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen o fana na i b'a ye k'a fɔ musow o ye féminine ta yɔrɔ ye musolakaw ta i b'a ye musow fana n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ muso mugan ni duuru de b'a la minnu si ma san tan ni seegin sɔrɔ donc n'i ye nin jateminɛ n'i ye nin chiffre jateminɛ nin ye 2012 ta de ye mais n'an ye bi ta k'a lajɛ 2012 ni sisan cɛ o ye san joli ye dɔ farala kan parce que enquête ma kɛ dɔrɔgu tun bɛ donni min kɛ fɔlɔ la mhm. dɔ farala o donni kan dɔ farala dɔrɔgu ta kan mhm. donc nin bɛɛ de y'a to eh, ne yɛrɛ n sigi an ka dɛmɛ don hali den faw et puis ni den donna dɔrɔgu la dɔrɔn u b'a gɛn dɔw b'a fɔ i kɛra dangaden i kɛra mɔgɔlankolon ye u b'a gɛn alors que olu t'a fura ye bon pour que vraiment dɛmɛ ka se ka d'u ma ne ko n bɛ association in sigi mais sani n k'a sigi n sera n ka faamaw ma ka bonya da u kan donc u ye u ye autorisation di yan n bɛ se k'a sigi cogo min na mm. parce que n y'a yir'u la k'a fɔ polisi ka baara dɔrɔn tɛ minɛni ye mm-hmm. an ka baara dɔ fana ye kunnafoniya ye mm. donc n sera denmisɛnninakaw fana ma ka se musolakaw ma u ka na an ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ mm. pour que an fana bɛ se ka an niyɔrɔ kɛ fasojɔ la mm-hmm. n'i ye association yɛrɛ ta k'a lajɛ ne dɔrɔn de b'a kɔnɔ mun ye tenitigilaka ye sinon a tɔ bɛɛ civil ye mm-hmm. donc nin hakilila ninnu de nana na vraiment n ye mɔgɔ ɲini ka fara n kan pour que an bɛ se ka ka association in sigi an ka se ka baara kɛ ok an b'i fo i ka o baara ɲuman na merci i komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na association yɛrɛ kɔnɔna na e kelen de ye tenitigilaka ye a la maintenant association in dɛmɛ waleya tali sisan k'a ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ nin fɛn ninnu e kɛ o a ma gɛlɛya las'i ma i ka baara yɛrɛ tagasira fɛ
a ye gɛlɛya lase n ma a ye gɛlɛya caman lase n ma mais ni fɛn ka d'i ye i tɛ gɛlɛya ye ni fɛn ka d'i ye i tɛ gɛlɛya ye so n ye gɛlɛya caman sɔrɔ ne ye gɛlɛya sɔrɔ wagati la ni n ka faamaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n ye gɛlɛyaw sɔrɔ n ye gɛlɛya fana sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ dɔrɔgu ta parce que mɔgɔw don u bɛ siran mɔgɔninfin ɲɛ i b'a ye ni den donna dɔrɔgu la hali a woloba a wolofa a bɛ ban a la a b'i dogo a la donc a ɲɔgɔnnaw ani minnu bɛ taama ɲɔgɔn fɛ an'olu de bɛ kɛ donc pour que an ka se ka gɛrɛ u la pour que parce que an ka activitéw la an bɛ enquêtew kɛ ka gɛrɛ u la k'a ɲɛfɔ an ka baara tɛ minɛni ye an ka baara ye k'aw kunnafoniya a bɛ ka fɛn min kɛ a man ɲi mais u u bɛ boli an ɲɛ quoi donc an y'o gɛlɛya caman sɔrɔ wa an bɛ k'o sɔrɔ mais pour que u ka se ka da an na mhm. f'i k'i yɛrɛ k'u dɔ ye donc o gɛlɛya dɔw fana b'an kan mhm. gɛlɛya min fana b'an kan tuguni o ye dɛmɛni mhm. wariko sira fɛ parce que eh, ma fille n'i y'a jateminɛ bi n'i ko ko i bɛna eh, balani show kɛ mali kɔnɔ bi han wari bɛ bɔ dɛ Eh, n'i ko i bɛna eh, wusanba kɛ mhm. wari bɛ bɔ dɛ mais bi bi in na nin fɛn nin kungo in bɛ bɛɛ da la nin kungo ye bɛɛ kungo de ye mhm. anw yɛrɛ sɛgɛnna tellement que an ye correspondance ci appui ɲini ka appui ɲini mhm. mɔgɔ si ma répond donc kun dɔ fana de b'o la mais an b'o kun dɔn mhm. mais finalement an yɛrɛ ko an yɛrɛ ka associé an yɛrɛ k'an bolo don ka contribuer an ka se ka baara kɛ mhm. don min na ni ala y'an ni mɔgɔ hakilima bɛn mɔgɔ min b'a dɔn nin ko ye tiɲɛ k'an n'o bɛn o b'an dɛmɛ mhm. donc gɛlɛya o gɛlɛyaw fana b'an kan mhm. n'o ye ka ka k'an ka activités financer parce que nin tɛ taa musaka kɔ mhm. parce que activité ba minnu b'an bolo n'an ko k'an b'a kɛ f'an ka musakaw de kɛ donc o fana gɛlɛya b'an kan mhm. ok o faamuyara maintenant n bɛna e, kone fan fɛ kone e, association créeli ni sisan cɛ o est ce que aw ka objectif aw bɛ ka se ka e, a caman atteindre alhamdulilayi an bɛ ka se ka a dɔ kɛ komi an hakili b'a la ka se yɔrɔ min na an bɛ ka se kosɛbɛ i ye a ta k'a lajɛ a dayɛlɛlen ka na ji la duuru fo bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ an ye cas minnu recensé ka mɔgɔ minnu lajɛ a bɛ mɔgɔ minnu na n'olu banabaatɔw don an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'u bɔ a la cogo min na an ye mɔgɔ kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna jateminɛ ka o furakɛli boloda an yɛrɛ fɛ an ka jatew la o jateminɛ in hokumu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mɔgɔ duuru bɛ yen Hali yɔrɔ in na olu bɔra a la ka traitement in sɔrɔ n'o ye u bɛ se ka furakɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ somɔgɔw bɛ se ka sɔn u la cogo min na parce que kadi ni o mɔgɔ duuru in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a gɛlɛyalen don kosɛbɛ parce que a prise en charge kɔnɔ a ko ka gɛlɛn ni a sera nin niveau la ka ban o gɛlɛya ninnu tɛ denfaw dɔrɔn ta ye association mɔgɔw an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ an b'a don an dɛmɛ don ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka nɔgɔya kɛ yɔrɔ minnu na o gɛlɛyaw b'an kan kosɛbɛ mais naani min bɛ yen olu kɔni alihamudulila an bɛ se ka ala barika da n'o naani ye ani o t'a la an ye fɛn caman wɛrɛw kɛ parce que dɔrɔgu ta daminɛ débutant minnu bɛ yen an sera ka olu fana caman bolo bɔ a la ni olu fana jatemina o kɛra sigifɛ an bɛ conférence n'o ye ka lajɛrɛbaw kɛ k'a lajɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka lafaamuya cogo di dɔrɔgu yɛrɛ kɛcogoya ani a bɛ kɔlɔlɔ min se adamadenw ma an bɛ o sensibilisation ninnu kɛ an bɛ o conférence ninnu sen fɛ caman y'a essayer olu yɛrɛ fɔcogo kama olu siranna k'a bila bon o bɔlen kɔfɛ an taara atelier de formation fana na parce que an ni jɛkulu caman bɛ yen minnu n'an ka nin association in collabo u y'a ye an hakili an bɛ se ka partenariat kɛ cogo min na an fana ka olu former olu bɛ se ka relais ta don nataw la an kɔfɛ hali n'an tɛ yɔrɔ min na an fana sera ka association caman denmisɛnnin jeunes caman former o cogoya la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi nka halisa an bɛ yɔrɔ min na ni ala sɔnna an b'a fɛ ka taa ɲɛfɛ halisa ka taa ɲɛfɛ ni jumɛn ye an ye émission radiophonique caman kɛ radio la ani télévision fana la walasa mɔgɔw yɛrɛ ka se k'a dɔn gɛlɛya min bɛ ko in na wala somɔgɔw fara dɔrɔgutalaw yɛrɛ kan olu bɛ se ka baara in bila cogo min na ka siran a gɛlɛya ɲɛ, o gɛlɛya fana de y'an sɔrɔ mais ani an ka télévision nabɔ ninnu kɔfɛ mɔgɔ camanw de bɛ yen hali tɛmɛtɔ gansan ou bien i bɛ sotarama kɔnɔ mhm. an bɛ mɔgɔw le u b'u yira an na an bɛ kuma n'u ye gɛlɛya min b'u kan an yɛrɛ b'a dɔn parce que n'i y'a yɛrɛ ye i ɲɛ na n'i donna so kɔnɔ ni formation bɛ yen n'i y'olu kɛ kaban n'i y'a tigi ye a bɛ degun min ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ mhm. i yɛrɛ b'o dɔn donc o bɛ éviter cogo min na an bɛ mɔgɔw sensibiliser hali te gɛrɛn ninnu ni fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ yala yala k'o ok donc a o kɔrɔ ko partenariat bɛ aw ni association wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la minnu bɛ ka aw dɛmɛ aw ka nin baara ninnu kɛ. siga tɛ min na c'est que association caman bɛ yen. u bɛ an écrit parce que a ka d'u ye. hali association ba dɔ bɛ yen olu yɛrɛ ka lajɛrɛ kɛ o kɛ an bɛ taa. bɛ conférence de presse kɛ ka a kɔlɔlɔ ni mɔgɔw bɛ se ka kisi a ma cogo min na ka o fɛɛrɛw tigɛ denba de denmuso bɛ kɛ kɛnɛ kan tali ye walayi u bɛ kasi u ɲɛji la don walayi o kɔfɛ jeunesse ninnu fana n'o ye kalabankɔrɔ jeunesse dɔw bɛ yen an n'olu yɛrɛ jɛnna an ye formation k'olu kunna à plus de vingtaine de personnes comme ça olu fana formélen don olu bɛ se ka mɔgɔw ladi a la a kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ok o faamuyara maintenant n bɛna ee ne ba fan fɛ tanti e bɛ se ka dɔ fɔ ka fara ee n'a sɔrɔ halisa aw kɛlen ka baara in daminɛ ani bi cɛ mm, i ka cɛsiri kɔnɔna na i yɛrɛ fɛ association bɛ ka se k'a ka objectif a dɔw atteint
oui an bɛ ka dɔw atteint mais camanba de bɛ an ma mun atteint kɔmi n y'a f'i ye gɛlɛyaw kama camanba de bɛ an ma mun atteint o ye faamuyalibaliya dɔ ye parce que dɔrɔgu ko in ma faamuya an ka jamana kɔnɔ faamaw m'a faamuya denbaw m'a faamuya denmisɛnninw m'a faamuya kɔmi ko ne y'a fɔ cogo min na an ye 2016 ni sisan cɛ an b'a rectifier a da filila ko 2018 2016 de don 2016 précisément juin 2016 association in créera 2016 yɛrɛ kɔnɔ 2016 yɛrɛ kɔnɔ a créera juin 2016 o juin kelen o 26 juin o kun ye journée internationale de lutte contre la drogue an ye lajɛba kɛ sifu ka yɔrɔ la carrefour des jeunes na drogue kɔlɔlɔ mɔgɔninfin yɛrɛ ka kɛnɛya kan o lajɛ in yɛrɛ ye mɔgɔ caman an lakodɔn mɔgɔ camanba y'an ɲini ka na ka n'an fɛ yen ka an ɲininka kun jumɛn na denmisɛnninw bɛ don dɔrɔgu la n'u donna la u bɛ se ka bɔ a la cogo di donc a y'a fɔ cogo min na an ye mɔgɔ caman an b'a fɔ o ma ko counseling parce que eh, dɔrɔgu n'a daminɛ n'i donna la n'a bɔ kɛra kalama joona mhm. o de y'a to an b'a fɔ denbaw ye u ka u n'u denw kuma ɲɔgɔnya kosɛbɛ mhm. parce que eh, ni n'i bi mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya n'u b'a fɔ ko communication a ka ca a la fɛ fɛn dɔ bɛ dɔrɔgu kɔnɔ n'u b'a f'a ma ko signe d'alerte mhm. c'est à dire ni denmisɛnnin donna dɔrɔgu la dɔrɔn i b'a dɔn mais n'i t'a kuma ɲɔgɔnya i t'a dɔn donc eh, n'i ye den kuma ɲɔgɔn la ou bien n'i bɛ ka kuma k'a fɛ mhm. n'a donna dɔrɔgu la n'i ye signe d'alerte ninnu dɔn a ka ca a la fɛ n'i wulila joona a tɛ taa k'i bolo dan donc an b'o baaraw fana kɛ n'a bɛ f'o ma ko counseling mhm. ne yɛrɛ y'o formation kɛ donc sani denmisɛnnin a ka don i joli la i joli tiɲɛ k'i kɛ fatɔ ye k'i kɛ fadensago ye an bi counseling k'i kunna séance naani ɲɔgɔn mhm. n'ala y'an dɛmɛ i bɛ se ka bɔ a la an y'o o caman kɛ denmisɛnnin dɔw kun minnu bangebagaw n'u bɔra kalama joona mhm. an y'o caman o counseling caman fana kɛ mhm. ani o fana kɔfɛ a y'a fɔ cogo min na an ye prise en charge fana kɛ an ye denmisɛnnin minnu bɛ hali dɔrɔgu farimanbaw ta ani minnu bɛ dɔrɔgu sumalenw ta parce que n'i ye dɔrɔgu yɛrɛ ta k'a sigi k'a lajɛ i b'a sɔrɔ dɔrɔgu bɛ bakuruba saba bakuruba fɔlɔ a bɛ f'o ma ko les stimulants n'i y'olu ta o bɛ dɔ fara eh, hakili ka eh, c'est-à-dire fari eh, eh, ala yɛrɛ ye hakili dilan cogo min na o bɛ dɔ fara o baara kan a bɛ dɔ fara cerveau ka baara kan mhm. a fɔ ma ko eh, stimulant mhm. dɔw fana bɛ yen a bɛ fɔ ma ko dépresseur o ye o contraire ye n'i y'o ta o bɛ dɔ bɔ hakili ka baara la mhm. dɔw fana bɛ yen a bɛ fɔ ma ko hallucinogène n'i y'olu ta olu b'i ɲɛnamini donc an ye denmisɛnnin a ye denmisɛnnin hakɛ min fɔ nin ye ta a bɛ taa denmisɛnnin kɔnɔntɔn na nin kɔnɔntɔn kɔnɔ olu bɛɛ tun bɛ nin dɔ ta ɛ minnu bɛ hakili dɔ fara hakili kan minnu bɛ dɔ mhm. bɔ a la minnu bɛ ɲɛnamini an ye dɛmɛ don olu dɔw caman ma ka se k'u bɔ a la caman caman bɔra a la mhm. dɔw fana b'an bolo hali sisan centre kɔnɔ donc an bɛ ka olu fana ka prise en charge kɛ n'ala y'an dɛmɛ fana o bɛ bɔ a la mhm. n'ala sɔnna ok maintenant aw ka nin baara in na ee centre de bɛ aw bolo aw bɛ nin baara ninnu kɛ yɔrɔ min na bon centre t'an yɛrɛ tɔgɔ la mais an ni dɔ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ minnu nana nana an ka association yɔrɔ fɛ donc an b'a ko nɔgɔya o tigi bolo parce que centre bɛ mɔgɔ min bolo a ka centre wari ka ca donc mais n'i tɛmɛna an ka association fɛ an bɛ dɛmɛ d'i ma pour que dɔ bɛ se ka bɔ wari la cogo min na a sarali ka nɔgɔ i ma mais a ka di an yɛrɛ k'an ka centre dilan kɔfɛ ok maintenant tanti e kɛlen ka nin hakilina in ta sa k'a fɔ k'i bɛna dɛmɛ don minnu bɛ nin fɛn kuntan ninnu ta k'u bɔ u yɛrɛ cogoya la est-ce que gɛlɛya dɔ delila ka na i la a kɔnɔna na f'a jiginna i hakili yɛrɛ la ko est-ce que i tɛ nin ko in jɔ
a nana na a nana na n y'a jɔ yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ n ka kɛlɛkɛdenw olu de n fɛn olu de ye n encourager mhm. parce que ne dusu ka bon dɔɔni n y'a jɔ parce que par exemple n'i y'a jateminɛ anw bɛ an bɛ ka promotion de la femme ka baara kɛ bi. Mhm. an bɛ ka eh, ministère de la jeunesse ka baara kɛ bi Oui. an bɛ ka hali ministère de la eh, fɛngɛ u b'a fɔ cogo di de- des cultes Mhm. des affaires religieuses Oui. an bɛ k'olu ka baara kɛ bi an bɛ ka ministère de la sécurité ka baara kɛ bi Mhm. an bɛ se k'a fɔ an bɛ ka baara kɛ faso ye bi Oui. n'a fɔra k'i bɛ correspondance ci olu ma hali u t'i jaabi i bɛ correspondance ci hali au moins k'i jaabi k'i diya don i yɛrɛ la u t'a kɛ donc tellement que ne yɛrɛ ko n ko n kelen tɛ fasojɔla ye quoi n ka kɛ ten n k'an k'a dabila n y'a jɔ yɛrɛ mais n ka kɛlɛkɛdenw nana a ye présenter a tɛ se ka jɔ an ka jija an ka fara an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka continuer an ka courage ta fɛn bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn donc a ma nɔgɔ mali la n'i ko i bɛ sɛbɛ kɛ a ma nɔgɔ i m'a faamuya donc a nana n'an ka sisan courage tara o de y'a to yɛrɛ an ye an seginna a kan sinon an ye san fila ɲɔgɔn kɛ ko yogoyabalen don mais sisan u ye n galabu kɛnɛya bon n ko bon pour que n galabu tɔ ka kɛnɛya a y'a jɔ an ka Eh, baaraba dɔ kɛ mhm. olu bɛ sen na n'an sera o kuma min na an b'olu fɔ ok eh, kɔni sisan e bɛ se k'i da don eh, don n'a nataw la mhm. ni ala ye si kalifa an ma association kɛlen don ka baara minnu boloda mhm. association kɛlen bɛ ka an kɔrɔ yɛrɛ samedi 26 n'o ye journée yɛrɛ cadre kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye dɔrɔgutalaw yɛrɛ bɛ se ka bɔ a la cogo min na quoi ani baara in yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka dɔrɔgu yɛrɛ bɔ diɲɛ la cogo min na a bɛ ɲagamini min don hakiliw la o bɛ se ka dabila cogo min na o kama o journée kelen na an bɛna lajɛba dɔ kɛ ani n'o y'an ka lancement officiel yɛrɛ ye an bɛn'o kɛ Bagadaji n'o ye min wele ko rue des Âges étage 20 an bɛna o kɔnɔna la n'i sera Railda yɛrɛ la station Total ni Yara ni ɲɔgɔn cɛ parce que tigɛyɔrɔba min bɛ yen n'o ye farikolo ɲɛnajɛ bololabalontannaw olu ka kɛnɛba min bɛ yen ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sanfɛ o ye samedi ye samedi nata n'an k'o ma ko sibiri nata ka di o kɔfɛ an bɛ ka baaraw boloda An ye kuma caman présidente yɛrɛ da sera kuma yɛrɛ ma n'o kɔni an bɛ création dɔ ɲini n'o ye centre yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ se ka prise en charge k'an yɛrɛ ye wa o fana bɛna nɔgɔya banabaatɔ n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen parce que n'i ye a banabaatɔ ninnu caman ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ prise en charge in wari a ka ca centre an bɛ taa centre minnu na a kama anw yɛrɛ kama a bɛ dɔ bɔ a la dɛ mais o bɛɛ la i b'a sɔrɔ a ka ca somɔgɔ dɔw ma donc o kama don n'a nataw la an bɛ fɛ k'a ɲini k'a fɔ ni maa bɛɛ lajɛlen mara yɔrɔ mhm. ala k'a ko nɔgɔya an ma an bɛ se k'o yɔrɔ dayɛlɛ cogo min na mhm. n'o fana bɔra la halisa an bɛ ka baara caman boloda fɔlɔ dɔ filanan dɔ ye jumɛn ye mhm. o ye ka an bɛ se ka yaala cogo di mali yɛrɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔw lafaamuya a la donc kɔlɔlɔ mun b'a la ani a bɛ tiɲɛni mun don denmisɛnnin yɛrɛ ka maaya la an bɛna yaala k'a fɔ bɛɛ lajɛlen jamana in fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala y'o se kɛ an ma o kɔfɛ an bɛ ka sensibilisation in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛna a ɲini tuguni consommateur minnu bɛ dɔrɔgu yɛrɛ ta minnu yɛrɛ b'a min a minbaga ninnu halisa an bɛna essayer ka sigi ka kuma kɛ n'u ye a kɛ- u kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ka di ka u lafaamuya u bɛ se k'a bila cogo min Ee, o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sensibilisation ni yaala ninnu ni conduite ninnu bɛɛ kɔfɛ ka somɔgɔw k'a ɲini u fɛ ka laseli kɛ u ye u bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogo min na bana in kɔfɛ u bɛ se ka u latɔpɔtɔ cogo di bana in bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ in bɛɛ kɔfɛ walasa u ka ɲinɛ kɔlɔlɔ in kɔ ka adamadenya baaraw daminɛ komi an yɛrɛ b'a kɛ to ni ala ma basi k'an na denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen ko dɔrɔgu bɛ fiɲɛ don u ka maaya la a ka d'an ye kɔni hali n'an ma se k'a bɔ a la k'u ladi f'u ka ɲinɛ a kɔ ka adamadenya baaraw ta kɔmi tɔw bɛ baara kɛ cogo min na u yɛrɛ ka se ka baara kɛ mm. ok o faamuyara ala k'a ɲa k'a diya eh, tanti kuma dɔ b'i fo i fɛ ka fara eh, nin kan donna nataw la ah, hakilina mun bɛ i la halisa k'a ɲɛsin association in ma iyo hakilila dɔ fana bɛ yen mhm. don n'a nataw la n'an ka komi karimi y'a fɔ cogo n'an ka lancement ba in kɛra k'an lakodɔn mhm. a ka d'an ye k'an ka association sigi commune bɛɛ la mhm. parce que bamakɔ ka bon kojugu donc ka komini bɛɛ ta mhm. ka association sigi mhm. ka tila ka bɔ bamakɔ kɔnɔ capital kɔnɔ ka taa région na ka taa mhm. association sigi vraiment an b'a fɛ k'o baara ba fana kɛ donc an mago bɛ denmisɛnna sifinnakaw la kosɛbɛ ani musolakaw la o sigili la o y'an ka lajɛ dɔ ye et puis an b'a fɛ ka enquête dɔ fana kɛ o fana an bɛ ko an b'a an bɛ ka mɔgɔw ɲini k'o projet financer ne ye chiffre min fɔ e ye

n'u b'a fɔ ma ko état des lieux de la consommation de la drogue drogue tali bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ sifinnakaw ani musolakaw fɛ ani mɔgɔ hakɛ joli b'a ta u y'a ta ka se degré jumɛn ma pour que ka dɛmɛ d'u ma parce que n bɛ segin n ka kuma kan bi bi in na drogue tala u ni dɛmɛ de ka kan dɛmɛ jumɛn parce que drogue tala bɛ ko banabaatɔ de mais n'i ye silamɛya ta k'a lajɛ u b'a fɔ ko n'i donna dɔrɔgu la i kɛra mɔgɔ lafulen ye i kɛra dangaden ye i kɛra kojugukɛla ye ne b'o de fɔ sani mɔgɔ i ka jigi i binyɔrɔ la i bɛ jigi talonyɔrɔ de la san'an ka jigi dɔrɔgu talaw la an bɛ jigi dɔrɔgu feerelaw de la dɔrɔgu bɛ donni min kɛ mali kɔnɔ yan ni fɛɛrɛ kɛra pour que a kana don u t'a sɔrɔ k'a ta o mhm. minnu b'a ta waritigiw tɛ o wari t'u bolo yɛrɛ minnu en tout cas minnu den tiɲɛnen don dɔrɔgu fɛ bi ka ka fa don u la waritigiw n'u den tiɲɛna u b'u cɛ ka taa n'u ye ka t'u joli changer mhm. mais fantan den n'a tiɲɛna a b'a kɛ cogo di donc mais fantan den b'a sɔrɔ cogo di waritigidenw de bɛ na n'a ye mhm. waritigiw de bɛ na n'a ye donc vraiment euh, o, o, o yɛrɛ de ye ne ka cri de cœur ye mm -hmm. k'a lase mɔgɔw ma an bɛ dɛmɛ don cogo di an bɛ dɛmɛ don cogo di dɔrɔgutala ninnu ma mhm. parce que mɔgɔw don a bɛna hakɛ de fana b'u bolo hakɛ jumɛn bɛ b'u bolo eh, ka u kunnafoniya mhm. parce que caman bɛ don dɔrɔgu la dɔnbaliya de don ka di u t'a dɔn an y'o ankɛtiw kɛ dɔnbaliya de don parce que u bɛ don a la ko n'i y'a ta a bɛ n fari foni tiɲɛ don a bɛ daminɛ n'o yɛrɛ a b'i fari foni de ou bien ko n'i y'a ta a bɛ dɔ fara n ka puissance kan cɛnimusoya yɔrɔ tiɲɛ don a b'o bɛɛ kɛ mais o ye waati kunkurunnin de ye o ye waati kunkurunnin de ye o tɛ tɛmɛ o cayalenba o ye heure kelen f'i ka segin k'a ta tuguni donc i bɛ seginni min kɛ k'a ta o de bɛ dépendance créer la mhm. a bɛ don i joli la mhm. n'a dun donn'i joli la a tɛ se ka bɔ a la tugun ni dɛmɛ ma don o la n'a donn'i joli la i kɛlen banabaatɔ ye mhm. comme ne b'o de fɔ i bɛ don dɔrɔgu la i ja la mais i tɛ se ka bɔ a ja la parce que don min na hali n'i ko k'i ye décision ta i yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔrɔgu bɛ k'i ta tiɲɛ a bɛ k'i ka maanifinya tiɲɛ a bɛ k'i kɛ fatɔ ye a bɛ k'i kɛ zon ye a bɛ k'i kɛ maalankolon ye tuma dɔ la i yɛrɛ ɲɛ b'a la fa y'i gɛn ba y'i gɛn somɔgɔw y'i gɛn i tɛ gɛrɛ mɔgɔ si la i jɔ ka bɔ nin fɛn in na mais i bɛ kasi u bɛ kasi k'u bɛ bɔ a la mais o tɛ se o tɛ se cogo di parce que ni manque nan'u la a bɛ f'o ma ko manque mhm. ni manque nan'u la a bɛ kɔlɔlɔba de s'u ma manque fɛ dɔw b'u yɛrɛ waasi f'u joli bɛ bɔ u bɛ biɲɛ ta k'a turu u yɛrɛ la manque fɛ mhm. parce que a bɛ kɛ i b'a fɔ ko foronto de b'u fari kɔnɔ donc o y'i kɛlen banabaatɔ ye donc u ni dɛmɛ de ka kan donc vraiment ne b'o fɔ mɔgɔ ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka dɔrɔgutala ninnu dɛmɛ cogo min na ka se k'u fana ka hakɛw défendre maintenant i ye nin sira in ta ka dɔrɔgutalaw dɛmɛ walasa u bɛ se ka bɔ a sira kan yali i hakilina jiginna minnu bɛ na ni dɔrɔgu in yɛrɛ i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min sani ka jigin i ta i bin yɔrɔ la i bɛ jigin i talon yɔrɔ la mhm. aw kɛlen don ka disposition dɔ ta pour que aw bɛ se k'o kɛlɛ cogoya mun na oui an ye disposition ta o la mais anw yɛrɛ t'o kɛ mhm. parce que ne t'o baara yɔrɔ la bilen mhm. ne ne y'o kɛ bon ne y'a ye k'a fɔ ɲangini o bɛnnen don minnu b'a feere mm. an b'o disposition min ta an ka association kɔnɔ n'an y'a dɔn mɔgɔ min b'a feere an ni eh, service de répression bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mm-hmm. an b'i kofɔ u bɛ t'i nɔfɛ o disposition kɔnɔ n'an ye n'an y'a dɔn dɔrɔn mɔgɔ min b'a feere an bɛ ne yɛrɛ commissaire de police ye n bɛ commissaire bɛɛ ka numéro dɔn n bɛ commissaire bɛɛ dɔn n bɛ n b'a indication d'u ma u bɛ t'i nɔfɛ an y'o disposition de ta an fɛn fɛn bɛ association kɔnɔ. voilà an y'o disposition de ta an b'i kofɔ o ye feerelikɛlaw de ye ah. mais min ye minnikɛlaw ye an bɛ ɲini k'i dɔn i donna dɔrɔgu la kun min na k'o dɔn mhm. mun y'a to i donna dɔrɔgu la parce que kun dɔ de b'u don dɔrɔgu la donc olu ta tɛ kɛ i b'a fɔ k'a fɔ ko ni aw sɔrɔ ka taga n'u ye kaso la o tɛ bilen aw bɛ u conseiller de walasa u bɛ sira min kan u bɛ se ka u bɛ se ka bɔ a kan mhm. olu yɛrɛ man ka taa kaso la o yɛrɛ b'an ka activité kɔnɔ ka plaidoyer kɛ mhm. an yɛrɛ y'o plaidoyer kɛ faama caman fɛ yen an y'o plaidoyer kɛ kasobonw la sani ninnu b'aw bolo yan ɛ aw kɛ bɛ k'u bila ɛ manque b'u minɛ dɔw yɛrɛ bɛ crises piquer mhm. aw kɛ bɛ k'u bila kaso kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ dɔrɔgu sumalen min n'u donna kaso kɔnɔ u ni dɔrɔgu farimanminnaw de bɛ taa kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ tila k'u kɛ dɔrɔgu farimanminna ye mhm. donc o t'a fura ye a ye dɛmɛ d'u ma ka taa n'u ye centre la centre min b'u dɛmɛ ka se ka bɔ a la ka tila ka baara ɲini ka d'u ma Hmm. donc an b'o plaidoyer fana kɛ vraiment dɔrɔgu minnaw n'i kɔni minɛna ni dosi de k'i b'a min k'i t'a feere i tɛ réseau la hmm. i ni kaso man kan an b'o fana plaidoyer k'u ye. Okay. n faamuyara halisa an b'a yira an filɛbagaw la k'a fɔ aw bɛ aw ka émission kɛnɛ de kan ni an b'a fɔ ko à la rencontre des associations wulada in na an ni association mun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile ale présidente n'o ye madamu tarawele asitan tarawele ale de tun bɛ an bolo bi ani e, a chargé de la jeunesse n'o ye abudulikarim kone olu de tun bɛ an bolo bi ka baro kɛ an ka émission bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma maintenant kone kumakan jumɛn bɛ e bolo k'a ɲɛsin jenakaw ma walasa u bɛ se k'u sen bɔ nin fɛn kuntan ko ninnu na. Bon, ne bɛ wele mun da jenakaw ye. ni prise en charge ninnu yɔrɔ ta ka lajɛ anw bɛ denmisɛnnin dɔw envoyé i b'a sɔrɔ u tɛ foyi dɔn kuran na a caman bɛ taa u bɛ baaraw dege prise en charge in kɔnɔna na u bɛ kuranna kalanw kɛ ani couture ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka fara u ka dɔntaw o b'a to n'u bɔra u bɛ se ka ko dɔ k'u yɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko u ka ekɔli tiɲɛnen don u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'u ye ka ɲɛnamaya kɔnɔna na bon ne bɛ mun fɔ jenakaw ye kadi an bɛ yɔrɔ min na bi ni an sigilen don dɔw ka suma jiri turulen suma na an yɛrɛ k'an jija sini sini ma sinikɛnɛ dɔw ka sigi an ta suma na parce que ni an kɛra dɔrɔgu taraw ye bi sini jɔn bɛna sigi an suma na dɔrɔgu suma na jeunesse de kan ka wuli sisan a bɛ pourcentage mun d'i ma sisan o ye 2012 enquête ye a ko 75 pourcent donc 25 fi ka di n'o bɔ jeunesse yɛrɛ la bi jeunesse tɔ ye bi c'est que ni association nana anw de kama donc muso an muso fara an cɛw kan jeune denmisɛnnin maa o maa bɛ yen k'i ye sifinnaka ye i kan k'a ɲini i tɔɲɔgɔnw yɛrɛ bɛ se ka bɔ na cogo min na kuma tɛ i yɛrɛ kana don a la ne kɔni bɛ se k'o wele kelen mun da jeunesse ye an ka kɛ cogo bɛɛ la sini ma sinikɛnɛ ma an ka baara kɛ ka bila an denw ye dɔrɔgu in an ka jɛn a kɔ k'a kɛlɛ yɛrɛ maa o maa b'a min mhm. parce que an b'a min ɲɔgɔn de fɛ n'an jɛnna a kɔ mhm. e teriw t'a min maa si t'a dɔn mhm. donc n'o kɛra sini ma sinikɛnɛ ma a ka ca ala fɛ dɔrɔgu ko yɛrɛ kuma bɛ jɔ jamana in an bɛ taga ɲɛ mun ɲini a la a bɛ taa ɲɛ inshallah ok o faamuyara maintenant tanti e yɛrɛ en tant que femme i ye denbayatigi ye i bɛ se ka kumakan jumɛn ta bari e i yɛrɛ ka kuma la n'i ye a jateminɛ a bɛ komi dɔrɔgu ko in filɛ nin ye mɔgɔ dɛsɛlen ko de don mɔgɔ si i bɛ don a la wagati mun na a ka di i ye mais a ka di i ye i ka bɔ a la i tɛ se ka bɔ a la maintenant e bɛ se ka kuma jumɛn ta k'a fɔ denmansaw ye donc ni den mun yera nin sira in kan u bɛ se ka dɛmɛ jumɛn ta ka ɲɛsin u ma ani i bɛ kumakan jumɛn ta ka ɲɛsin anw yɛrɛ e, muso denmisɛnninnakaw ma minnu fana bɛ nin sira ninnu kan walasa u bɛ se ka a bila cogoya mun na. ne bɛ kuma min fɔ kumakan kelen de don n b'o kan o ye n ka cri de coeur de ye o bɛ bɔ fo n dusukun kɔnɔ mhm. k'a lase musow ma parce que an ka tabiya yɛrɛ la n'i y'a ye k'a fɔ u b'a fɔ muso ye du boloma de ye mhm. muso de bɛ du dilan mhm. muso de bɛ bange kɛ muso de bɛ den wolo ka den ladamu muso de bɛ cɛ dilan ni cɛ ma ɲɛ muso de b'a dilan mhm. mais n'o muso donna dɔrɔgu la aa a man nɔgɔn dɛ o kɔrɔ ko dilanni tɛ yen tuguni dɛ mhm. dilanni tɛna kɛ tuguni dɛ donc musolakaw ɛɛ n y'o de fɔ nin kɛlɛ in kan ka kɛ an bɛɛ ka kɛlɛ de ye bɛɛ nin kɛlɛ in mɔgɔ kelen tɛ se dɛ dɔw b'a fɔ tenitigiw tenitigiw kelen tɛ se dɛ mhm. dɔw b'a fɔ eh, ko pisatiriw minnu ye fatɔ furakɛla olu kelen tɛ se dɛ mhm. dɔw ko pisikologiw hakili furakɛla olu kelen tɛ se dɛ nin kɛlɛ in bɛɛ de ka kɛlɛ ye surtout an musolakaw mhm. an k'an kɔfilɛ kɔfilɛ ye jumɛn ye i bɛ bange kɛ eh, dɔrɔgu dɔnna ŋanaw ko ko muso bɛ bange kɛ ko dɔrɔgu b'a tiɲɛ Mhm. Ko la femme donne la vie, la drogue la détruit. Donc, eh, an ka jateminɛw y'a ye k'a fɔ denmisɛn caman bɛ don dɔrɔgu la parce que a ta ka ka kɔlɔsibaliya caman fana b'a la u ti kɔlɔsi eh, n'an anw musolakaw dɔw n'an bɔra sɔgɔma ni su tɛ an ti don a man nɔgɔn ne yɛrɛ filɛ ni n bɔra sɔgɔma ni su tɛ n ti don n ka so depuis sɔgɔma ne bɛ n sen kan heure jumɛn bɛ yen n bɛna don n ka so su mhm. mais ni n donna ne bɛ n denmisɛnninw i b'a u bɛɛ ɲini de k'a dɔn ni den kɛmɛ b'i bolo ni den mugan b'i bolo ni den tan b'i bolo ni den duuru b'i bolo ni den kelen b'i bolo mhm. n'i donna n'i y'i ka fini bɔ ni selijuru b'i la k'o kɛ i bɛ fɛn wɛrɛ min kɛ denw ɲini ka gɛrɛ i la mhm. denw a taara yɔrɔ jumɛn bi a ni mɔgɔ jumɛn jɛra bi o de ma manke ni bangebaga dɔw donna dɔrɔn ni denw gɛrɛl'u la papa mama ayi bɔ n kɔrɔ sɛgɛnnen don bɔ n kɔrɔ sɛgɛnnen don e bɛ ka sɛgɛn kɛ jɔn ye olu e taara wari ɲini olu de ye o mhm. n'i seginna ni wari in bɛ sɔrɔ kuma n'i nana sɔrɔ olu tiɲɛna de o misaliyaw bɛ n bolo n b'o tigi dɔn multimilliardaire a y'a ka c'est à dire a bɛ voyager a bɛ wari dɔrɔn de ɲini a ɲinɛna denw ka éducation kɔ n b'a fɛ kan'o éducation an kana ɲinɛ o kɔ den ye bɔgɔ kɛnɛ de n'i y'a lamɔ ka forme d'a ma k'o de surtout bi an ka environnement n'o b'a fɔ an ka sigida sigida min b'an bolo mali kɔnɔ yan bi o sigida yɛrɛ de bɛ den bila dɔrɔgu ta la donc an ka a lajɛ an bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'an denw ye ɲɔgɔn cɛ cogo n'a f'o ma ko communication ka denw kuma ɲɔgɔnya ka danaya don an n'an denw cɛ n'i y'a jate hali ni danaya b'i den i ni den cɛ n'a donna dɔrɔgu la a bɛ boli ka far'i la kuma tɛ danaya t'i n'a cɛ aa o kɔni y'a talen sɔgɔsɔgɔ a ɲini k'i den dɔn a ɲini den bɛ taa bɔlɔn kɔnɔ a bɛ taa jɔnw nɔfɛ k'olu dɔn a bɛ taa denmisɛnnin minnu nɔfɛ olu bangebagaw fana bɛ cogo di k'o dɔn n y'o cas bɛɛ ye i b'a sɔrɔ den bɛ taa denmisɛnnin dɔ nɔfɛ i ne yɛrɛ y'o cas ye den bɛ taa denmisɛnnin minnu nɔfɛ u bɛna so kɔnɔ mais bangebaga ninnu bɛ dɔrɔgu ta mais den bɛ kɛ dɔrɔgutala ye n'a kɛra dɔrɔgutala e mun den bɛ taa nɔfɛ a bɛ taa ye donc jɛɲɔgɔnya a ka musow a y'aw denw ɲini k'u dɔn a y'aw denw kuma ɲɔgɔnya a y'aw denw bila a ka préoccupation camancɛ la a ka laɲini o de don e bɛ taa wari ɲini fɛn fɛ i b'a ɲini siniɲɛsigi ye denw de ye pour que siniɲɛsigi ka ɲɛ o ye den ɲuman de ye ni den dun donna dɔrɔgu la o y'a tiɲɛnen ye donc ne b'o ladilikan de di denbaw ma ka tila k'a fɔ eh, jamana ɲɛmɔgɔw ye n'a bɛ f'o ma décideurs ka tila k'a fɔ diinɛmɔgɔw ye dɔnnibagaw ani an ka laadalamɔgɔw an ka politikimɔgɔw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni kɛlɛ ye mɔgɔ kelen tɛ se dɛ mɔgɔ kelen tɛ se an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛlɛ in kɛ hali n'an ma se k'a ban pewu pewu an bɛ dɔ bɔ a la, la hmm. donc o kumakan laban de bɛ ne fɛ ka fɔ mɔgɔw ye. ok o diyara n ye ee, an bɛ foli d'i ma i ka nin cɛsiri in na k'a ɲɛsin musolakaw ma ani denmisɛnninnakaw ma kɔni an b'i fɛnɛ fo an bɛ aw fo aw nali la an ka plateau sanfɛ n dalen b'a la nin ye a fɔlɔ ye nin tɛna kɛ a laban ye. inshallah ok an b'a jira an filɛbagaw la k'a fɔ aw tun bɛ aw ka émission kɛnɛ de kan ni an b'a fɔ ko à la rencontre des associations. Wulada in na an ni association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile an n'o mɔgɔw de tun don Abdul Karim Kone n'ale ye secrétaire chargé à la jeunesse la de la jeunesse la plutôt voilà ani ale présidente n'o ye madame Traoré Asitan Tarawele an ba ale de tun bɛ an bolo bi ka baro kɛ an fɛ an bɛ a fo a depilaseli la ka na an ka plateau sanfɛ nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na baro la an b'a fɔ ko k'an bɛn wagati wɛrɛ